Wawazfumu Wawazfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhuzana ndi amayi amene akunong'onesa bondo akulira chifukwa cha mwana amene anakumana naye pa facebook ndipo mayiyu amapanga naye chibwenzi mwanayo, mwanayo zina lake ndi Mike Ozunyu, Mike Ozunyu amachokera ku Nigeria komweko ku Delta state pamene mayiwa. amachokera ku Nigeria ku Gwangwalada. Mayiwa dzina lawo ndi Okwaningwa. Okwaningwa ndi mmayi amene ali okwatira komanso ali ndi ana 5. Mayiwa akhala akugwisa ntchito facebook kwa nthawi yayitali koma pa 2 Febuluwale anakumana ndi mwana wotchedwa Mike ndipo chibwenzi chinayambika. Akhala akupanga chibwenzi, amacheza pa foni live nde mayiwa akamacheza ndi Mike amatheka kumavula izi ndi izi kumamuonetsa Mike uja. Ndipo Mike ankagwiritsa ntchito ma glass. Tsiku lina anamufunsa Mike, Chifukwa chani nthawi zonse umavala ma glass? Mike anayankha mayiwa kuti, Ineyo ndili ndi vuto la maso nkana ndimavala ma glass wa. Koma mayi aja sankadziwa zoti Mike ankapanga record. Chifukwa choti mayi aja za ma picture anakana kuti ine za ma picture ine ayi, anthu amayaluka nazo. Nde ankangopanga za video. Nde Mike ankagwiritsa ntchito ma glass aja kupanga record ma video aja. china chilichonse chimene amapanga. Mike anauza amayi aja kuti ndikufuna ndalama yokwana 10 miliyoni naira ndipo amayi aja anafunsa yachani? Mike anayankha amayi aja kuti ya mavidiyo anu kuti ndidilite. Mavidiyo anji? Anafotokozera amayi aja kuti ndimakujambulani. China chilichonse chimene mumapanga ndimajambula. Oh eeh! Anatumizira mavidiyo ena. Kenako mayi aja anali ndi mtima pupupupu ndipanga bwanji zotsatira zake anasaka 5 million anantumizira mike mike anauza okay ndidikira inayo kenako ndidilita mayi aja anati okay chabwino ndakusaka ndalama ina ijaso mike anauza mayi aja mutumize 10 million osati 5 million naira chifukwa choti mavidiyowa ndinamtumizira mzanga ndipo mzanga uja ali nawonso ndiye ndifuna ndikampase 5 million iyo mzangayo pamodzi ngati 10 million yabwereranso ku 10 million Mayi aja ataona zoti eh, zimene apanga Mike'zi si zabwino, anapita ku polisi. Anakafotokozera apolisi vuto lawo. Koma sindifuna amuna anga aziwe, anati okay yabwino. Kenako anatengana ndi apolisi komanso mmayi uja. Anamuza Mike, iyi nde ndikupasa cash, tingakumane bwanji? Anapereka address. Anafika kumene kuja mayi aja ndi ndalama. Mike anabwera pamodzi ndi mnzake. Amatenga ndalama zija 2 minutes apolisi anabwera. Anagwira anyamata aja kuwaponya m'chitolokosi. Panopa amangidwa ana aja. pa mlandu wake umenewu amabwera ngati akukonda cholinga afuna apange chipongwe ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengepo phunziro makamaka azimayi azimayi ngati mwakwatira lemekezani liwu lina lililonse limene lichoka pakamwa panu ngati mudziwa zoti munthuyu si mamuna wanu osamuza i miss you i love you osamtumizira malo anu obisika aa even pa video osapanga chifukwa choti anthuwa amagwiritsa ntchito zimenezi pofuna kukuopsezani, pofuna kukuberani, pofuna kuononga banja lanu ndi china chilichonse chimene amayankhula mayi okwatira kapena kuti mkazi okwatira kaya unena zoti i miss you i love you kumpanga munthu oti si mamuna wako apo umakhala uli kupanga cheating kaya munthu uja sunakumane naye kaya munthu uja sukumudziwa koma kupanga cheating zibe ntchito zoti ukupanga naye pa facebook kaya pa twitter zilibe ntchito kaya pa instagram zilibe ntchito ukupangabe cheating kaya sunakumane naye sukumudziwa zilibe ntchito ukupangabe cheating kumasamala liwu lina lililonse limene mukamba pakamwa panu ngati muli okwatira osapanga zimenezi chifukwa anthu akuchulukira komanso amapanganso zimenezi anyamata anyamatanso ngati muli okwatira zilemekezeni ena amakhala atsikana nditumizire maliseche ndiye bae tiye tipange video call tizijambulana ukapanga likodi zotsatira zake amakuyalusa titumizire ndalama apo ayi tikuyalusa zikuchitika zimenezi ndiye chonde akuluakulu khalani osamala atsikana apanga nawo anyamata apanga nawo zimenezi sizotengera zoti ndi ndani ndi akuluakulu chonde khalani osamala